Bhuel, meascán maith scéalta atá againn, le príomhphictiúr an leathanaigh tosaigh tógtha sa Chaismír, áit a bhfuil ainnise, anó agus cruatan ag fás. Mar is léir ón phictiúr a thaispeáin mé duit anois díreach, Tá daoine brónach, dobrónach agus croíbhriste sa chás seo mar gur duine den mhuintir sin agus tá siad ag caoineadh ina dhiaidh. Ar ndóigh, baineann sé seo leis an síor-aighneas idir an India agus an Phacastáin. Tá an talamh faoi faoi chaibidil agus ní ní léir cé leis é. Dá réir sin, tá ordú dianghlasála. curtha i bhfeidhm ann. Níl mórán eile le rá agam. Xi Jinping na Síne agus Mao Zedong na Síne, oidhreacht agus dúchas na tíre sin agus an bhrúidiúlacht a rinneadh ar an tír. Is dócha nach bhfuil an dara rogha ag an tUasal Xi. Tá sé ag ceiliúradh Mao ach chun sin a dhéanamh caithfidh sé neamhaird a thabhairt do na milliúin a fuair bás de bharr an ghorta a spreag, a thosaigh, Mao blianta fada ó shin. Níl mórán eile le rá agam ach gurbh fhada leis an domhan, déarfainn, an tSín a fheiceáil ag glacadh lena stair agus ag glacadh leis an fhírinne ina stair. Ó tá Teach na nIonadaithe ag tabhairt aghaidh ar chomhaid Rudolph Giuliani le subpoena ach agus sin ar siúl tá an tUachtarán Trump ag déanamh dianiarrachtaí an

ach amháin go bhfuil Donald Trump ag cur brú ar an Astráil, is cosúil, cabhair a thabhairt san fhiosrúchán, agus is cosúil gur iarracht atá taobh thiar den bhleid seo. an tUasal Mueller céard is ainm dó arís? tá an méid sin ar siúl. Scott, an ea? An só le Dia. Tá ainm an Uasail Mueller dearmadta agam. Ach, cibé, fiosrúchán Mueller. Táthar ag iarraidh, is cosúil, sa réimeas ag iarraidh é. a aithisiú agus a tharcaisniú. Níl a fhios agam an éireoidh leo, ach sin atá siad ag iarraidh déanamh. An bhfuil feoil dhearg míshláintiúil? Deir taighde nua nach bhfuil cead agat é sin a rá. Hmm. California, bail ó Dhia orthu, tá siad tar éis a thabhairt le fios má tá ollscoileanna ag baint leas leas, leas airgeadúil, as spóirt ollscoile, gur ceart do na lúthchleasaithe a bheith ag baint leasa as freisin agus tá an rialú seo tar éis creatha a bhaint as spórt mar go cinnte beidh lúthchleasaithe coláistiúila ag tabhairt aghaidh ar Chalifornia amárach chun airgead a thuilleamh. Jacques Chirac básaithe agus ar shlí na fírinne Tá ceannairí an domhain tagtha le chéile chun ómós a thaispeáint dó. Saad Hariri sa Liobáin, bhuel, nuair nár Príomh-Aire é, bhí sé ag tabhairt 16 bhilliún dollar do bhean as an Afraic Theas. Cén fáth? Níl a fhios agam, ach déarfainn nach rud maith é. Mar is eol dúinn, tá cúirteanna na Stát Aontaithe ag caitheamh i bhfad an iomarca daoine i bpríosún gan fianaise agus tá siad ag tabhairt, nuair a thaispeántar gur ciontaíodh na daoine seo go héagórach. Tá ionchúisitheoirí ag tabhairt aghaidh nua ar an scéal. Tá siad á ligean saor gan cúiteamh ar bith a íoc. Sé sin, d'fhéadfá deich mbliana a chaitheamh sa phríosún. agus ansin go dtaispeánfadh cúirt nó fiosrúchán nó rud eicínt gur ciontaíodh go héagórach. An bhfaighidh tú dollar ón Stát? Ní hea, tada. Saoirse, sin an méid. Ní, ní cur chuige deas ná sásúil é sin, dar liomsa. Bhí WeWork, an. comhlacht a chuireann spás oibre ar fáil do dhaoine nach bhfuil ag iarraidh obair sa bhaile ach nach bhfuil oifig acu in aon áit eile, tá siad tar éis an IPO a chur siar. Bhí deacrachtaí acu leis an bpríomhfheidhmeannach, bhí scéal fada ann agus ní chuimhním níos mó. Agus cén Ghaeilge atá ar IPO? Bhuel, bheadh sé go deas dá mbeadh fhios agam cad cén Béarla atá ar IPO ach. cibé is iarracht phoiblí é infheisteoirí a mhealladh. Sílim. OK, Chris Collins, tá sé ag éirí as oifig in Connecticut. Cén fáth? Mar bhí sé ag trádáil cos istigh agus is cosúil b'fhéidir fiú ag úsáid Oifig chun an trádáil sin a dhéanamh. Diabhal. Right. Cé hí Kara Walker? Níl mé cinnte ach tá sí tar éis suiteán a chur isteach sa Tate Modern, ó sé a bhaineann le sclábhaíocht. agus níl fhios agam cén fáth go bhfuil sí ag déanamh seo, táthar ag tabhairt frithchuimhneachán ar seo, so caithfidh go bhfuil rud eile ar siúl a bhfuil sí ag obair ina aghaidh, níl fhios agam céard é an rud eile. Imbhualadh neimhe. tá sin go deas, mar théama, baineann sé leis na spásárthaí go léir a bhuail an Ghealach, na plainéid agus rudaí eile sa ghrianchóras. Agus cad a deir NASA faoi seo? Tá an spás deacair. Agus an ceart acu. Jessye Norman, tá an t-ainm seo cloiste agam, bhí sí ina guth. mór mar soprano agus bhí sí ag canadh go poiblí ó na seascaidí amach. Ní raibh sí ach 74, ní raibh sí an-sean. Bhí guth mórga maorga aici agus ní hamháin gur chan sí ar stáitse, ba cheadalóir í freisin. Ach tá sí ar shlí na fírinne, an créatúr. Dócha go bhfuil sise agus Jacques Chirac ar neamh ag canadh le chéile. Cúpla focal deasa. Amhantar. Ó, ehm, bhfuil 'fhios agat, tá mé ag iarraidh breathnú isteach anseo arís mar tá 's agam go dtéann tú san amhantar mar a théann tú i bhfiontar ach sílim má bhíonn an, má éiríonn leat, faigheann tú amhantar uaidh freisin. Sea. So, eh, abraimís go dtiteann milliún dollar isteach, eh, i do. i do phóca gan aon rud a dhéanamh. Bí ag caint ar amhantar. OK. Déan beag de nó tá rud mór ar siúl ach níl tú ag iarraidh an iomarca aird a tharraingt air, déanann tú beag de. Éagruthach, níl cruth maith leis nó níl cruth soiléir leis. Féiniúlacht, ní féidir le daoine an. lae atá inniu ann stopadh den chaint faoin fhéiniúlacht, bíodh baineadh sé le gnéas, le dath craiceann, le náisiún, le teanga, sin é an saol mar atá. Tuairisceán, cad é an difríocht idir tuairisc agus tuairisceán? Sílim gurb ionann tuairisceán agus an cáipéis é féin.

Ach idir an dá linn guím rath Dé oraibh go léir. Tógaí go bog é. Hah.